seginna ka na an ka baro kɔnɔ o kɛra hali bi an ka jamana kunkan de bɛ anw bolo kosɛbɛ n y'a f'i ɲɛna ko an bɛɛ jamana den ye siga t'o la n'an bɛɛ bi kurun kelen kɔnɔ aha ni maa min dimina ko ale b'a suwa o don a b'o nɛgɛn dɛrɛ siga t'o la dɛ sabu an bɛɛ kunko don kosɛbɛ nka n'i t'i ka fali dɔn fali tɔw cɛma tuma dɔ la n'i ko ni tɔw m'u ta minɛ i bɛ n'i ta fa n'u y'u taw minɛ ni min tora o tɛna k'i ta ye ɔ a y'a ka misiw minɛ n'o tɛ ne ta in kɔni n bɛna mugu ci o la o b'a sɔrɔ i t'i ta dɔn de kosɛbɛ n'o tɛ a t'o bɔ koyi abada o la n y'a f'i ɲɛna ko mali ka jatew la aha mali jate de bi tan ni kelen de di kosɛbɛ ni numérologue b'a fɔ ko eh, chemin de vie aha ɔ o chemin de vie fana mhm. o sɔrɔla min fɛ 1900 22 septembre 1960 n'i ye 22 fara ɲɔgɔn kan o mm-hmm. bɛna naani d'i ma naani don ɔ septembre ye neuvième mois ye mm-hmm. n'i ye naani don eh, kɔnɔntɔ la o bɛ tan ni saba di o de don o bɛ segin ka naani d'i ma o naani bɛ fara 1960 kan mm-hmm. n'an ye kelen fara fɔlɔ a bɛ kɛ duuru ye n'an ye kɔnɔntɔ fara a bɛ kɛ tan ni naani ye o tan ni naani bɛ segin ka duuru d'i ma kosɛbɛ ɔ i b'o duuru de fara sisan bi wɔɔrɔ kan o tuma bi wɔɔrɔ i bɛ wɔɔrɔ ta fɔlɔ k'o fara duuru kan o bɛ kɛ tan ni kelen mhm. fu bɛ to yen o ye fu ye kosɛbɛ o tuma mali ka dakan chemin de vie ɲinina nin cogo la ça fait onze mhm. chemin de vie onze kosɛbɛ ɔ e k'o jate minɛ mhm. ayiwa a bɛ kɛ eh, jate a tigilamɔgɔ bolo mhm. min bilisa ɲagami tɛ bɔ a ka latigɛ la abada sabu tan ni kelen aha ale bɛ ale ye jate ye min bɛ opposé kosɛbɛ bon a bɛ opposé mhm. n'i ye tan ni kelen n'i nana jate kɔnɔ mhm. i b'a ye pair impair fila mana ɲɔgɔn sɔrɔ mhm. chaque impair mm -hmm. il y a l'opposition kosɛbɛ ayiwa pair fila o pair fila mm -hmm. opposition bɛ yen kosɛbɛ o de la ayiwa impair ni pair ye mm -hmm. n'olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ mm -hmm. ayiwa o jate de ka ɲi ayiwa a ma fɔ ko pair ka ɲi ni impair ye wali impair ka ɲi ni pair ye mm -hmm. ayiwa mais négative et positive mhm. o de don kosɛbɛ ɔ o la ni pair fila ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka k'i ka chemin de vie ye mhm. fila fila sɔrɔla mhm. o ye kara ye kosɛbɛ ni impair fila ye ɲɔgɔn sɔrɔ o ye kara ye ayiwa fo ni jate fɔnna ɲɔgɔn kɔ par exemple n'i ye numérologue caman ɲininka o b'a fɔ i ɲɛna le 13 ko le 13 eh, k'o ye chiffre kolon de ye tubabukanfɔla caman b'a dɔn ayiwa mais pourquoi a fɔra parce que c'est le garçon tiɲɛ et le père kosɛbɛ donc denkɛ ni fa de don kosɛbɛ nka o ye fadenya de ye o siga t'o la dɛ o tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ abada or que le 12 aha i bɛ t'a sɔrɔ fa ni denmuso de don tiɲɛ donc ɲɔgɔnfaamu b'o kɔnɔ kosɛbɛ ɔ chemin de vie gɛlɛya kɔrɔ ye nin ye kuma caman b'o kɔnɔ kosɛbɛ an ka baro t'o kan abada an tɛ numérologie kɔnɔ an bɛ astrologie de kɔnɔ kosɛbɛ mais faralen de don mɔgɔw k'a faamu k'a fɔ an y'a bɛɛ de sɛgɛsɛgɛ kun de b'a la kosɛbɛ n'i ye grille ta les maisons les neuf maisons n'i ye mali mali yɛrɛ sɛbɛn k'i bɛ mali kɛ ka grille fa aa o don i b'a dɔn k'a fɔ mali tɔgɔ gɛlɛya b'a la ayiwa sabu n'i ye mali ta y'a dɔn sɛbɛden naani dɔrɔn don tubabuw ka sɛbɛ cogo la o don o don o don m bɛna naani d'i ma a bɛ kelen d'i ma l bɛna saba d'i ma i bɛna kɔnɔntɔn d'i ma o tuma mali mm-hmm. mali bɛɛ bɛna waa naani kɛmɛ mm-hmm. bi saba ani kɔnɔntɔn de di kosɛbɛ donc n'i ye waa naani ni kɛmɛ ni bi saba ni kɔnɔntɔn ta i b'a ye k'a fɔ n'i y'o bɛɛ fa mali yɛrɛ donc o bɛna min d'i ma i b'a fɔ naani fara kelen kan o ye duuru ye duuru fara saba kan o ye seegin ye seegin fara kɔnɔntɔn kan o ye tan ni wolonwula ye tan ni wolonwula mana faga o bɛ seegin d'i ma ɔ o kuma o b'a jira i la k'a fɔ mali yɛrɛ bɛɛ n'i ye mali fɔ dɔrɔn a bɛ komi mali ka force ye huit ye ɔ nka a caya o bɛ waa naani kɛmɛ ani tan ni kɔnɔntɔn bi saba ni kɔnɔntɔn de di kosɛbɛ ɔ o la anw fɛ o bɛɛ ye gɛlɛya dɔ kun ye kosɛbɛ sabu an ye jamana ko in de ɲɛɲini fɛn bɛ dilan de n'o tɛ n'i ye tubabu jamana caman ta n'i ye olu ta sɛgɛsɛgɛ i bɛna sɔrɔ u ma u ka fɛnw kɛ kunfɛ abada u ma u ka fɛnw kɛ kunfɛ abada o la n'i tɛ fɛn dɔn min na i tɛ fɛn dɔn o la abada nka k'a fɔ taamasiyɛn kana jate minɛ foyi la aa o don kokolon fana na caya dɛ kosɛbɛ n'o tɛ taamasiyɛn t'i dakan bali o abada nin fɛn o fɛn filɛ n'i ko i bɛ taa nin kɔnɔ kosɛbɛ a b'u ɲɛna ko i bɛ ka ko dɔw de tiɲɛ wali i bɛna jama lamuruti ko dɔ de ma ɔ nin tɛ foyi bɔ maa ka foyi la ayi ni min bɔra o tun b'a fɛ ka bɔ ka kɔrɔ de kosɛbɛ n'o tɛ nin ye i k'a faamu dɔrɔn nin kɔni b'a jira e la ko ala de bɛɛ ye o sabu ala ka porogaramu de bɛ ka d'i ma kosɛbɛ nin bɛɛ ye waati kalan de aha tumasiw jatedenw jateden ninnu bɛ mun nɔfɛ don ayiwa ɔ ni dunko don ka ban mɔgɔ se t'o la bilen o ayi maa ka bonya t'a to ko bi ka di ko bi kana ban koyi abada o tɛ se ka kɛ i ka don diya o diya n'e ka waati mana se a bɛ tɛmɛ n'a ye siga t'o la dɛ mako tɛ maa la o abada ɔ waati tɛ maa filɛ ayi maa de b'i labɛn ka kɛɲɛ ni waati ye nin faamu kosɛbɛ dɛ a b'i faamu o de la n'a fɔra ko fɛɛrɛ foyi kana tigɛ mm-hmm. kana sɔn ayiwa fɛɛrɛ bɛ ko bɛɛ la kosɛbɛ nɛnɛ dɔnna minkɛ n'a bɛ na don mm-hmm. mɔgɔw tɛ labɛnw sabati wa o bɛ kɛ yuguyugu feerelaw b'a to mm-hmm. a nɛnɛfini ɲuman bɛɛ ye kosɛbɛ sabasigi nɛnɛ de bɛ na mais ni funteni bɛ na u bɛ sɔn k'a fɔ a ye na nɛnɛfini san funteni bɛ nana wa abada mɔgɔ n'a fɔ ko fa wuli b'a la dɛ wa a diyara i ye i bɛ baara kɛ ni ala ka waati ye a cogo la n'i bɔra a kɔnɔ dɔrɔn i kɛra fatɔ ye kosɛbɛ a faamuna a b'i faamu ɔ an ka taa danni kɛ n'a ka gwatigi a ka kɔrɔ n'a bɛɛ ye koyi kosɛbɛ a yɛrɛ da b'a la mais n'a ye danni fɔ k'a sɔrɔ danni kɛ tuma ma se aa gbadenw na taa ɲɔgɔn ɲininka de siga t'o la dɛ cɛkɔrɔba ka sin ka pan ka wuli avril kalo kɔnɔ mhm. wali février kɔnɔ ko a ah, est ce que a tɛ misiw minɛ a tɛ taa laburu kɛ sini mhm. ee a ah, n'u m'a sɔsɔ ka ye u b'a filɛ dɛ kosɛbɛ ko ni a t'a fɛ ka réseau bila ɔ o b'a jira i la k'a fɔ ala ka waati i b'i bɛn n'a ye de hali n'i ma sɔn a ma kosɛbɛ donc dakan de filɛ nin ye kɔrɔ ayiwa donc ni e ma e bɛ se ka bɛn ni tile ye mm. k'i labɛn ka kɛɲɛ ni tile ye mm. k'i labɛn ka kɛɲɛ ni su ye mm-hmm. ni su bɛ nana e tɛ sɔn ka tile tilefɛ kow kɛ o abada e bɛ labɛn wɛrɛ de sabati ko su bɛ na kosɛbɛ ni dugu bɛ na jɛ fana mm-hmm. i bɛ waati i bɛ ko wɛrɛ de labɛn ko sabu dugu bɛ na jɛ mm-hmm. ni sɔgɔmada bɛ na ban i b'a fɔ a ah, n'an ma nin teliya sɔgɔmada yɛrɛ tile bɛ na ban dɛ parce que nin waati in e de bi bɛn n'a ye n'o tɛ ale ti bɛn n'i ye. abada o ti kɛ o ti kɛ. donc o bi cogo min na. i dakan ɲini dɔrɔn i k'a dɔn a ka kan ka kɛ cogo di. n'o tɛ i ti bɔ a la o. o ti kɛ o ti kɛ. k'a fɔ i bɛ se ka bɔ sɔmiya kɔnɔ. non ni sɔmiya sera i b'a kɔnɔ de n'a y'i diya a kana sɛnɛ kɛ. kosɛbɛ sanji kɔni bɛ na. cɛ o bi kɛ. a faamuna a bɛ faamu donc n'a y'i diya ayiwa hali n'i turul'i kun kan ni nɛnɛ sera nɛnɛ de bɛ na kosɛbɛ c'est ala ta y'a ka waati ye ni funtɛni y'a diya ni nɛnɛ y'a diya a b'o na nka a y'a waatiw yira an na hali n'a tɛ a sɔrɔ jɔn ye mɛ mun na o jatew dɔn ayiwa hali bi kunfin bɛɛ b'a dɔn nin kalo in mana se nin de bɛ kɛ eh, mais o calendrier tɛ bɛɛ kunkolo la wa kosɛbɛ ɛ eh, ni ne ko e ma a ntɛnɛ i bɛ na ni dimanche dugu jɛra n'e nana ne b'a fɔ eh ne ma dimanche f'i ye dɛ ne ko e ma ntɛnɛ kosɛbɛ ɔ oh, ɲininkali bɛna kɛ est ce que e ka kɛ ɔ mm-hmm. oh, o kɔrɔ ye fɛn dɔ de an bɛɛ ka cerveau dilala kunkolo mm-hmm. hakiliw bɛ baara kɛ ni ala ka waati ye o ye mɔgɔ bɛɛ ye i yɛrɛ mana kɛ mɔgɔya kɔnɔ ni nin dɔ y'i jɛ dɔrɔn mm-hmm. mɔgɔw bɛ to k'i filɛ ni ɲɛ gɛrɛ ye n'a ma ɲɛ ko e sera k'o faamu dɔ bɛ sɔrɔ kɛ dɔ tɛ sɔrɔ kɛ dɔ bɛ kɛ faama ye dɔ tɛ kɛ faama ye dɔ ye tɔgɔtigi ye dɔ tɛ tɔgɔtigi ye dɔ bɛ se ka den caman sɔrɔ ka si sɔrɔ dɔ t'o sɔrɔ mais e nan'a fɔ ko e ma sɔn o ma walima i k'a fɔ ko ayi ko ala y'o k'i la de mm. a y'i kɛ fantan ye walasa k'i jogo lajɛ de mm-hmm. ɛ mais mais munna n'a y'i jogo dɔn a t'i k'a ye. Mm. ayiwa a ka tun y'i kɛ. e ka mɔgɔ sen fila cɛ k'a kɛ nabara ye ko ala y'a lajarabi k'a filɛ de mm-hmm. walasa a ka kɛ n'a y'a sɔrɔ a b'ale ala dɔn. Mm-hmm. ɔ mais n'i y'a degré dɔn ka ban e tun t'a ka senw d'a ma de sa. o ka tun ka kɛ dɛ. e bolokoli ti bɔ mɔgɔ fana t'i sɔrɔ tugun ayiwa ɔ mais n'e y'i si kɛ o la sisan e ka jugement bɛ cogo di ayiwa donc planète minnu bɛ yen n'olu bi tiɲɛniw kɛ anpɛrɛ ninnu mɔgɔ mɔgɔ tiɲɛlenw fausse couche ninnu ani den bɛ wolo ni défaut minnu ye planète dɔ ka problème de b'a kɛ a t'i sɔsɔ wa a dɔnnen don a faamuna kosɛbɛ donc ni dɔ ye faux pas kɛ dɔrɔn mhm. ni hali kabanɔgɔ c'est à dire sankolo cogoya bɛ se ka planète dɔ effet dɔgɔya mhm. kɔnɔma dɔ la dɔrɔn mhm. o o o planète ka défaut bɛ kɛ den na dɔrɔn a bɛ bɔ n'o ye parce que a tɛ na tugun cɛ donc planète bɛ munumunu kalo kɔnɔntɔn de kɔnɔ ka bɛn ni kɔnɔ ye kosɛbɛ c'est-à-dire n bɛ fɛ k'a fɔ dakan bɛ dilan ka bɛn ni den kɔnɔ c'est-à-dire corporel farikolo cogoya u bɛ ka bɛn ni ba kɔnɔ planète b'u ka baara la kosɛbɛ i ye planète faamu dɛ a b'i faamu parce que dolo karamɔgɔ caman de bɛ yen olu tubabukan de don quoi an t'a faamu ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ dɔw tɛ astre ni planète ko in de faamu abada planète ye astrew ka effet de ye o dɔ n'o tɛ astre bɛ sankolo de la kosɛbɛ olu ye kabakow de ye mm-hmm. an ma se yen mm-hmm. akolow ni astronome de bɛ o ɲɛ dɔn kosɛbɛ anw bɛ baara kɛ ni effet ye c'est-à-dire mɔgɔ si ma maga tile sun na ka ye quoi nka an b'an ka fɛnw ja tile kɔrɔ ka tigaw ja ka fɛnw susu k'u bila tile kɔrɔ tile mm-hmm. effet de b'u ja kosɛbɛ o dɔ a faamuna a bɛ faamu ɔ nka e b'a dɔn tile b'a ja mais e b'a dɔn ni tile ma bɔ e tɛ sɔn k'a bila o ayi ɔ o ye tɛ tile effet ye wa ɔ tile sun ani tile funteni min bɛ jali kɛ olu tɔgɔ danfara o de filɛ dolo ni ɲɔgɔn cɛ n'i ko astre kan bɛ tile sun yɛrɛ ma mais n'i ko planète mm-hmm. o kɔrɔ ye a bɛ funteni min jigi fɛnw kan mm-hmm. k'u dala tɛmɛ mm-hmm. planificateur o la dolo ko la dolo bɛ fɛn caman kɛ kosɛbɛ ɔ nka gɛlɛya dɔw bɛ yen ni a y'aw sɛgɛn n'an b'a ɲini k'a changer san min na diɲɛ bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka farafinna perezidan dɔ fa n tɛ tɔgɔ f'i ye hakilitigiw b'a faamu kosɛbɛ ɛɛ o ma fɔ arajo la mais n y'a fɔ aw ɲɛna n ko an donlen filɛ so min kɔnɔ sisan u y'a gbɛngbɛn fo ka taa a fa juguso de kɔnɔ walahi u ye kɛlɛ bolo tuma dɔ la u taara u da mm-hmm. parce que a porokotola ka bɔ dimiso kɔnɔ vierge kɔnɔ mm-hmm. u y'a to yen kosɛbɛ nin ye tiɲɛ ye dɛ a ye so tɔw bɛɛ munumunu a donna juguso kɔnɔ tuma min na u y'a dɛrɛ kosɛbɛ ne ko e ma n ko wa u wulilen filɛ ka tile to so min kɔnɔ sisan mm-hmm. nin so in kɛlɛ man nɔgɔn dɛ cɛ n'a y'a sɔrɔ u ye cɛ ka fadenso dɔ k'a kunbɛn a man nɔgɔn kosɛbɛ a faamuna a b'i faamu donc i ka hakili to o la le vierge mhm. an tɛ mali ka vierge ko de kan wa kosɛbɛ o de bɛna to vierge caman b'u yɛrɛ faamu ayiwa vierge mhm. ni ne m'a fɔ n ko alamisa y'u ka donjugu ye wa kosɛbɛ a faamuna a bɛ faamu den o den wolola alamisa duniya fɛ mhm. ni vierge ni o ye karaw kɛ siraba kan moto la vierge de bɛ blessé gravement parce que a tɛ se abada donc kara ninnu bɛ nin cogo de la kosɛbɛ n'o tɛ i ni dɔ b'a folo ɲɔgɔn kun hmm. o bɛ sa complètement mais e yɛrɛ bɔra cogo di e bɛ e yɛrɛ ɲininka kosɛbɛ mais n'a y'a sɔrɔ i ka tafo b'i la e jigi bɛ da o kan na siga tɛ o la dɛ ou bien n'a y'a sɔrɔ i ye ala tɔgɔ dɔ sɛbɛn ka bɔ i b'a fɔ aa cɛ i karamɔgɔ ye min di ne ma tiɲɛ don dɛ kosɛbɛ kun bɛ ko la siga tɛ o la dɛ ɔ nin dɔrɔn de bɛ turabu kɔnɔ fana o de la o kɛlɛkɛlaw tun bɛna filɛli kɛ est ce que n bɛ taa karisa kɛlɛ n bɛ s'a la wa u b'a fɔ nin dolo ka girin e dolo ye dolo ka girin ni dolo ye mais a bɛ faamu cogo di ne nin dɛ o don a faamuna a bɛ faamu donc o faamu tigi tigi tigi ko alamisa bɛ araba détruit totalement a faamuna a bɛ faamu sibiri bɛ ntɛnɛ détruit kosɛbɛ o faamuna a b'i donc o ye fasi fɔlɔ ye ka taga comme eh, juma bɛ tarata bɛ juma détruit mm-hmm. o tɛ fasi fɔlɔ ye ka taga donc n'an bɛ segin sisan mm-hmm. rétrograde mm-hmm. donc araba bɛ alamisa détruit kosɛbɛ donc a bɛ segin ka na o cogo de la o de la ayiwa eh, an bɛ don sikili minnu kɔnɔ mali ka dakan cogo in kelen in na ah, mali ɲɛ sɔrɔ man di dɛ ayiwa f'an tun ka se ka waati duman filɛ cɛ ka perezidan falen kosɛbɛ ka jamana eh, eh, wolosɛbɛ falen walima ka jamana tɔgɔ falen en tout cas fo ka fɛn dɔ bɔ yen kosɛbɛ sabu ni perezidan fɛn o fɛn bɛna sigi anw bɛ perezidan tɔgɔ ta k'a ka tɔgɔ denw jate bɔ k'a sigi mali ta kunna n'a ma giri fa o tɛ se jamana kɔrɔ ayi nin tiɲɛ tɛ mali mali tɔgɔ ka dɔgɔ giri kɔnɔ quoi kosɛbɛ a ka dɔgɔ i y'a faamu a ka dɔgɔ n'i ye mali ka giri sigi les neuf maisons la maison un kɔnɔ un bɛ mali bolo yen kosɛbɛ donc n'i taara maison deux la zero n'i taara maison trois kɔnɔ un b'a bolo yen n'i nana maison quatre la un b'a bolo yen mali ba a ka dɔgɔ donc trois maison o de bɛ mali bolo giri yɛrɛ fali la il y a trop de manquants a ka ca or que a ka kan ka kɛ excès ka fisa ni manquant ye o kosɛbɛ tiɲɛ don parce que jamana dɔ tɔgɔ bɛ giri fa tuma dɔ la fo k'a tɔ to dolo karamɔgɔw b'a kalama ayiwa donc o de la bɔn an k'a fɔ ko nin bɛɛ kun ye nin ye kow y'an lafili kosɛbɛ an bɛɛ bɛ ka ɲinili min kɛ anw ta faamu de ye nin ye k'a fɔ mɔgɔw ye n'a jatera a fɔra fana n'a ma jate wa an kɔni b'a la ɛrɛ tɛ dugawu dɔgɔma kɛmɛ sa caman kɛla caman kɛla ɛɛ caman kɛmɛ dɛ an k'an yɛrɛ ɲininka est ce que dugawu bɛ ka minɛ nka n'a sigira an b'a fɔ dugawu bɛ ka minɛ dɛ ayiwa don o don n'an bɔra misiri la sɔɔni u bɛna fɔ ko mɔgɔ duuru faala yan fɛ ee jamana tun bɛ ten de fɔlɔ wa abada n'an ko ko jamana ye dususuma jamana ye jamana ye jamana kɔrɔba ye fɔlɔmɔgɔw tun b'a kɛ an dan nin cogo de la ayi saraka haram yiri yiri bɔ haram turabu da haram doloko haram nin bɛɛ to yen mais dulɔfana denw dun mana fɛn o fɛn dilan ka na a bɛna fɔ a nin ka fisa cɛ cɛ a y'a to an ka ɲɛ gɛrɛ bɔ fɛn dɔw la sisan ee buduma bɛ se ka ɲɛ tugu ka kɛ taama ye sabu ala bɛ yen abada ɛ mais ala bɛ yen a ma appareil dɔ de don e la fɛn dɔ kama e ɲinɛna appareilw ka baara kɔ cɛ organe ninnu bɛɛ bɛ fɛn dɔ de kɛ ala nɔ na kosɛbɛ mais cœur bɛ battement min kɛ e de b'o lamaga wa ayi i tɛ alors e ko ka fɛn bɛɛ to ala ma mais ala ye fɛn dɔw bila e la dɔrɔn olu ka baara kɛ kosɛbɛ e yɛrɛ fana ka faamu wuli ka ko dɔw kɛ juste tu vois a ye fɛn minnu turu u nɔ na n ko ala y'u balo cogo di yiri dɔw tɛ bɔ u nɔ na mais u bɛ san kɛmɛ saba kɛmɛ duuru wɔɔrɔ balo kosɛbɛ o yiriw bɛ yen sirasun dɔw bɛ san kɛmɛ wɔɔrɔ balo juste mais a bɛ place kelen na kosɛbɛ a mais a ye dɔw fana da olu bɛ déplacer mais u tɛ tɛmɛ 24 heures kan abada o bɛ yen nimafɛn dɔw bɛ ten nkɛ sabu bon nin ye ala ka danu de ye kosɛbɛ donc olu bɛɛ ye planɛti efɛw ye cɛ ni ka tila tuguni k'a fɔ i ɲɛna adamaden dilanna ka bɔ dafɛnw nɔɔrɔ de la mhm. kɛra dɛ o kuma o kuma ma nɔgɔn dɛ o bɛna fɔ i ye a bɔra ala nɔɔrɔ la non hmm. ne kan t'o ma a bɛ faamu n b'a fɛ k'a fɔ i ɲɛna dɔrɔn dafɛn bɛɛ de dilanna fɔlɔ nin kɛra ka sɔrɔ ka to ka adamaden dilan ni olu ka taamasiyɛnw ye kosɛbɛ n'an ka ba mɔgɔlama dɔ dilan dɛ mm-hmm. a bɛ mɔgɔ i dilan k'i kɛ ba ye ka adamaden ka fɛnw don e la dɔrɔn k'i bɔ baya kɔrɔ mm-hmm. nka ni taamasiyɛn dɔnnaw y'i filɛ e ka mm. kɛwale ni e ka taama cogo ni e ka latigɛ bɛ taa bɛn ba ka latigɛ ma. siga tɛ nin na dɛ. donc n'i ye ba mɔgɔ ye kaban mm-hmm. i ye herbivore caman faamu. cɛ nin ye tiɲɛ ye. a faamuna. a b'i faamu. herbivore o herbivore bɛɛ bɛ taamaseere ni mɔgɔ ye. Mm-hmm. ee. Mm-hmm. o don olu ye yafabaliw ye kosɛbɛ ka salo nasi ni ta mara mm-hmm. ka n'o wuli ɲina mm-hmm. o bɛ herbivorew de la jango fɛn bɛ wuguli kɛ mm-hmm. les animaux ruminants olu caman bɛ yen hali n'o taamasiyɛn yɛrɛ ka mɔgɔ min na yafabali don dɛ siga t'o la olu bɛ ɲimini kɛ k'u furu fa fɔlɔ dɔɔni dɔɔni n'u taara u lafiya u bɛ to k'o segin kosɛbɛ wa n'i n'a tigilamɔgɔ jɛra i mana yɛlɛ a sen kan bi a b'a sama ko e k'o tɛ baasi ye o taara mara yɔrɔ la siga tɛ nin rancune garder kosɛbɛ o tuma o mɔgɔ minnu bɛ yen o de la anw b'a fɔ aw ye fo ka adamaden de woloma n'o tɛ mɔgɔw tɛ bɛn koyi o tɛ kɛ o n'an hakilila tɛ kelen ye koyi abada ala yɛrɛ ka danniw de don koyi kosɛbɛ ɔ e ka ntɛnɛndonya den ni sibiridonya den dɔ fara ɲɔgɔn kan k'olu ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ dɔ ka dɔ ma ayi a bɛ kɛ o nka e ka jɛ i k'a kuncɛ cogo filɛ ka don donko ye tiɲɛ ye kosɛbɛ ɛ mɔgɔ ti kɛ foyi ye dakan kɔ anw de y'o fɔ wa ayi ne ta ye n dadonkan ye o tuma anw ma na o sɔrɔ yan de wa kosɛbɛ ja tiɲɛ de ye dadonko ye koyi nkɛ dadonkan mm-hmm. a yɔrɔ ma dɔn de a nalen de filɛ nin ye doloko nin kɔnɔ kosɛbɛ an y'a fɛsɛfɛsɛ k'a ban pewu mm-hmm. a faamuna a bɛ faamu tuma dɔ ntɛnɛ ni tuma dɔ ntɛnɛ tɛ kelen ye dɛ ayi ni ntɛnɛ donna ni tile donna cancer ka so kɔnɔ mm-hmm. ntɛnɛ ye masakɛ wolodon de ye nin walawala dɛ ɔ mais n'e taara i sigi e ntɛnɛdonya den bɛ sɛgɛn ntɛnɛdonya ntɛnɛdonya den bɛɛ tɛ sɛgɛn dɛ abada a bɛ prezidanw ka datiw lajɛ i bɛ ntɛnɛdonya den sɔrɔ u la cɛ a bɛ a bɛ a bɛ a bɛ sɔrɔ so de fɛ a ye ntɛnɛn in sɔrɔ so jumɛn kɔnɔ a y'a sɔrɔ minɛn jumɛn kan fanga jumɛn de tun y'a san mara o kow bɛ cogo di cɛ ntɛnɛn in bɛ filɛ ten de kosɛbɛ nin cɛ in dɛrɛ k'a fɔ ko ntɛnɛn bɛɛ fago mais ntɛnɛn bɛɛ ma fago dɛ abada ɔ ɔ denbaw bɛ nin fɔ parce que olu ka dɔnniw ka dɔgɔ kosɛbɛ u b'a fɔ den dɔw ye e ye jumadonya den ye e ka ko ma nɔgɔ e k'i yɛrɛ kɔlɔsi dɛ o bɛ na dɔrɔn u b'a fɔ ne ba ko ko ne ye ntɛnɛn fɛn jumadonya den ye o jumadonya den ka ko ma nɔgɔ a bɛɛ tɛ dɛ a bɛɛ tɛ a ma faamu ee juma dɔw ka ɲi kojugu kosɛbɛ juma masakɛ bɛ yen a bɛ yen a bɛ yen a maaba bɛ yen fo bolo tɛ se k'a kunbɛn kosɛbɛ a faamuna a bɛ faamu a bɛ sɔrɔ juma in sɔrɔla so jumɛn in kɔnɔ ayiwa tile tun bɛ so jumɛn in kɔnɔ kalo tun bɛ so jumɛn in kɔnɔ minɛn joli tun de tun ye ɲɔgɔn sɔrɔ mara la olu de bɛ juma fago olu de b'a caya kosɛbɛ a yiriwa kɔni a faamuna a bi faamu ɔ n'o tɛ mali dakan dakan sɛbɛn min eh, wolo sɛbɛn min dilala an na fɔlɔ fɔlɔ n'a y'a sɔrɔ tiɲɛ don ko baara bɛ ka kɛ ni o de ye heyi dɔnnibaaw aw minnu ye turabudalaw ye aw minnu ye mori nimorolɔguw ye i b'a dɔn mori dɔw bɛ nimoro ninnu dɔn kojugu kosɛbɛ u caman bɛ hindi fili dɛ i ka t'o la tiɲɛ don u b'a ɲɛdɔn kojugu ɔ nka olu de t'a dɔn mali ta bɛ bɔ cogo min na wa mali ta dilen filɛ nin ye a ma a faamuna a faamuna n'i bɛ fɛ ka mali yɛrɛ ɲɛɲini morikɛ o e min bɛ ayiwa nimerolozi dɔn tɔgɔ fɛ e min bɛ baara kɛ ni fa ni ba ye n'i bɛ fɛ ka mali fa n'a ba jateminɛ kana taa yɔrɔ jan dɛ ayiwa nin walawala dɛ a faamuna wa aha mali yɛrɛ tɔgɔ ta mali i k'o hindi bɔ perezidan min b'a kunna o don o jamu n'o tɔgɔ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan i k'o hindi bɔ peremiye minisiri fara o kan a faamuna wa a b'i faamu kana foyi ta bilen o ye den ni fa ni ba ye i k'i ka hindi jigin a mana min d'i ma ni min y'a jɛ ni min y'a caya kojugu mhm. o lakali jamana ye kosɛbɛ i tɛ malo fiyewu wa fili foyi t'a la wa ni perezidan falenna i b'a falen tugun mhm. a faamuna a b'i faamu sabu perezidan bɛɛ bɛ na n'a ka tɔgɔ ye kosɛbɛ ka sigi jamana kunna wa perezidanw bɛ jamana mara cogo min mhm. n'i ye giri bila i kɔrɔ n'i ye so kɔnɔntɔn ci ka bila i kɔrɔ i b'a jateminɛ manki bɛ kɛ perezidan dɔ ka ɛn kɔnɔ mɛ ɛkisɛ bɛna na sigi dɔ ta o kɔnɔ kosɛbɛ o de la kow bi yɛlɛma yɛlɛma o de la an b'a fɔ mɔgɔw ye n ko a ko ɲuman aw yɛrɛ bi ɲuman dɔn wa hmm, a ma nɔgɔ dɛ ɲuman tɛ se ka dɔn a ye wote n fɛ n bɛ n bɛ pɔn dila aw ye koyi ayi nɔnɔnɔ o tɛ ɲuman ye o abada ɲuman ko t'o ye ɲuman bɛ ɲini daliluw ni taamasiyɛnw de la k'a fɔ a karisa e bɛ se ka jamana in mara jamana in bɛ ɲa e bolo o mana bɔ yen sisan n'i ka taamasiyɛnw ɲɛna i jogo nin y'i tiɲɛ ye dɛ ni lamɔ t'i la hali n'e ka taamasiyɛnw ka ɲi e bɛ to yen i ka t'o la ne m'a f'i ɲɛna ko ɲɛmɔgɔ ɲɛmɔgɔya dan tɛ perezidanya ye dɛ ayi depiteya dama tɛ dɛ abada ɲɛmɔgɔ bɛ yen ko bɛɛ la tiɲɛ o de la ɲɛmɔgɔ kelen kelen bɛɛ ka kan k'i jogo dilan kosɛbɛ nin ka kan ka kɛ dɛ diɲɛ bi tiɲɛ fɛn hali dɔnkilidala n'i ye sanga sɔrɔ jogo ɲuman don i yɛrɛ la tiɲɛ n'o tɛ i bi jamakulu dɔ ta kɛ siga t'o la dɛ n kɛ sadiri ni maa min ɲɛna kɔli bɛ mɔgɔ minnu na ani minnu y'a ɲɛɲini ka sɛgɛn mhm. modɛli min bɛ o ɲalen la mhm. dɔw b'o ladege k'o de kama ale kɛra ten kosɛbɛ tiɲɛ i b'a kalama belebele tun ye berenin dɔ minɛ waati dɔ la a berenin kuncaya mɛ da kosɛbɛ a yɛrɛ nana fɔ ko n'a bɛ ten k'ale b'o fili sa o mhm. ok ni a bɛ mɔgɔw ɲɛna ko bere don deba dɔw la dɔw ko hayi ko ni bere nin b'a bolo k'a kunbɛn man di dɛ kosɛbɛ o fɔra a ko wa ale bɛ bere nin bila nkɛ a dun y'a bila dɛ a y'a bila n b'a fɛ k'a f'i ɲɛna n ko dakan de don cɛ mɔgɔ wolola min kama a ti bɔ o la kosɛbɛ a faamuna a b'i faamu ɔ ɲɛmɔgɔ ɲɛmɔgɔ ka kɔlɔlɔ ɲɛmɔgɔ jogo jugu ka kɔlɔlɔ bi san kɛmɛ kɛ jamana kɔnɔ cɛ diɲɛ kɔnɔ ayiwa nin walawala dɛ a faamuna i bɛ bɔbu marile tɔgɔ mɛn ɛ kunsigi caman modɛli mana caya cogo o cogo a tɔgɔw bɛɛ tɛ n kɔnɔ ayi arasaw b'a la ɔrɔkumaniw b'u la sufiw b'a la n tɛ foyi law b'a la c'est-à-dire n ta ye n yɛrɛ yew b'a la mɛ o kunsigi caman yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ source aha o de Bɔbu sen b'a la dɛ kosɛbɛ a faamuna a sen b'a la ɔ a ye dulɔ min a ye fɔli kɛ a ye jamatigiya sɔrɔ a tun bɛ ala de fɔ maaw ye wa ayi a tun tɛ ala dɔn a sadon dɔw ko diɲɛ banna ni cɛ in tɛ diɲɛ na tugu diɲɛ ko nin tɛ ayiwa mɔgɔ min sara diɲɛ kɔnɔ Bɔbu sadon k'a fɔ ale fana sen tɛ diɲɛ na bilen n'a y'a sɔrɔ a bɛ se ka jate aa fɛn b'a bada kan dɛ ayiwa diɲɛ dans le monde entier mɛ o bɛɛ ye sanga de ye kosɛbɛ sanga don ɔ mɛ n'a tun nana ni silamɛya de ye mm-hmm. bi b'a sɔrɔ a ka jama bɛɛ ye silamɛw de ye a kɔfɛ yan kosɛbɛ mɛ ale ka jama caman ye mm-hmm. dɔnkili da ka dulɔ min k'i yɛrɛ fa ayiwa mm-hmm. parce que olu y'o ye u ka patɔrɔn de la o de kanu kɛra o la ala bɛ dolo kunbaba kelen o kelen bɔ n'i kɛra maaba ye dɔrɔn mm. hakili to i kɔ la o de la fɛn maanabɔla dɔ b'a fɔ ko ɲɛmɔgɔ jugu bɛɛ bɛ ŋɔni de fofo a kɔmɔgɔw ɲɛfɛ kosɛbɛ sabu ale bɛ taama yɔrɔ ɲuman na mm-hmm. o tuma kɔmɔgɔw bɛ don ŋɔni nɔ na mm-hmm. o ye tabiya ninnu ye a bɛ faamu ni mɔgɔ min ye dawula sɔrɔ mm-hmm. ala ka danu na ka tɔgɔ sɔrɔ mm-hmm. ka kɛ jamatigi ye k'i kanuna mm-hmm. e yɛrɛ ka kan ka sigi k'i miiri ka tabiya ɲuman de ta mm-hmm. walasa i nɔ ka to nɔ ɲuman ka to diɲɛ kɔnɔ kosɛbɛ parce que ala y'i kɛ nɔbɔla dɔ ye i bɛ ladege dɛ kɛ hali balontanna i ye nin faamu a b'i faamu parce que olu sangatigi dɔw bɛ hali n'a ye finikolon siri a bolo la e ma kulusi yoliyoli ye wa n ko dɔnkilidala sangatigiw de y'a kɛ mɛ olu b'a fɛ de n'u tilala u t'u ka kulusiw don ka ɲɛ kosɛbɛ mɛ a ma tɛmɛ nin an ka jamanaw kɔnɔ a tɛmɛna a tɛmɛna denmisɛn bɛɛ waajulikɛlaw kumala a la arajo kumakɛlaw kumana u fana taara don studio kɔnɔ ka anw jaabi fana k'olu ta y'u bobara ye tiɲɛ ɔ arajow bɛ tila k'o fana don arajo la cɛkɔrɔbaw fana t'a mɛn denmisɛnninw ma lamɔ u lamɔbagaw fana lamɔlen don wa abada ɛ ɲininkali gɛlɛn u donna studio dɔ la o kɛra jamana kɔnɔ dɔnkili in dara jamana y'a ye perezidan tulo donna a la minisiriw tulo donna a la sariyatigi bɛɛ tulo donna a la kosɛbɛ ɛ a ko an ka na an bobara bɔ an ta y'an bobara ye a bɛ sɔrɔ olu ta de ye jamana ye ayiwa ɛ kana nin k'an ka jamana la nin man n'an ye nin t'an ka taabolo ye ɔ n'a ye dɔnkili da contre ça o kɛra bɛɛ ɲɛna kosɛbɛ ɛ mɛ dɔnkiliw ti bɔ yɔrɔ dɔw de la wa ɔ ko dɔw de bɛ dɔnkili san u bɛ se olu de nana di sikasokaw ma wa sikasokaw de taara a san kosɛbɛ ayiwa ne ma jigin dɔnkilidala la dɛ ayiwa ayi sadiri hali ni fa wulil'e la n delila k'o fana f'i ye ka tɛmɛ hali ni fa donn'e la i ka fatoya ni ala y'i kɛ sangatigi ye mɔgɔw bɛ tugu i kɔ fatoya na kosɛbɛ ne ka kuma ninnu ka giri mɔgɔ dɔw ma u t'a faamu n'o tɛ hali diinɛw bɛ yɛlɛma ni adamaden tɔgɔtigiw ka tabiyaw ye siga t'o la dɛ kabaladonbaliya muso furubaliya eh, diinɛw ni ko caman kɔnɔ mhm. defotigiw ka kow de don siga tɛ nin na dɛ walayi ni serifu kun ko ko furu tɛ kɛ mhm. ko furu tɛ bɛn cɛbakɔrɔ man kan ka furu kɛ mhm. maliyɛn caman kun bɛ ban furu la siga t'o walahi a faamuna o tun bɛ kɛ tun bɛ kɛ sabu ala ka ko latigɛlenw de don a bɛ mɔgɔ la wa ni nana n'a ye mm-hmm. i lamɔ cogo ni i ka ɲɛsin fan de bɛ e ta in waleya o yɔrɔ la n'o tɛ kunbɛn ko tɛ koyi abada a faamuna a b'i faamu dɔlɔminna sangatigi bɛ yen a bɛ yen kɔrɛduga sangatigi bɛ yen balontanna dɔnkɛla e ye fɛn n ma mɔgɔ ye min tɛ sanga sɔrɔ i ka ko la abada o tɛ yen o tɛ yen o tɛ yen hali fanba sangatigi bɛ yen kosɛbɛ a faamuna a b'i faamu o la nka n'i kɔni ni ala ye nin bonya dɔ d'i ma kana filɛ ko e b'i tile kɛra dɛ ayiwa i janto kosɛbɛ sabu i nɔ bɛ ka ta mɔgɔ o mɔgɔ nɔ bɛ ta o ka kan ka nɔ ɲuman bɔ n'o tɛ n'ala ye jama dɔɔni tugu i kɔ dɔrɔn n'i ma hakili kɛ k'i yɛrɛ dɛmɛ kɛcogo o kɛcogo mana ye e la e nɔfɛ mɔgɔw bɛɛ de b'o ta kosɛbɛ ko sabu o de kama e bonyana sabu mɔgɔw ma dakanko in faamu koyi abada e n'o tɛ n'i kɛra karamɔgɔ dubawudonna ye i nɔfɛ mɔgɔ bɛɛ bɛ hɛrɛ sɔrɔ wa abada a bɛɛ t'a sɔrɔ a bɛɛ t'a sɔrɔ maaba saba min bɛ diɲɛ kɔnɔ n'o ye faama ni dɔnnibaa ni nafolotigi ye e y'a jumɛn somɔgɔw bɛɛ ye ka hɛrɛ sɔrɔ o b'a jira e la ko ala de b'a d'u ma o kosɛbɛ faama sera k'a somaa bɛɛ kɛ faama ye wa ayi a tɛ se o tuma a man di somɔgɔ tɔw ye wa a ka di u ye olu tɛna se ka k'a ye abada ale de wolola a kama ɔ nafolotigi bɛ se k'a so a balima bɛɛ kɛ nafolotigi ye wa ayi ayi a dan ye hɔn ye n'o tɛ i tɛ se k'i kuntere don dɔ la dɛ abada o tɛ kɛ ala an ka sɔn dakan ye sa kosɛbɛ n'i nana don min na o de y'i ka kow banna n'i bɛ sɛbɛko labɛn don duman ɲini kosɛbɛ n'i ka jate danna yɔrɔ min na a tɔ to ala ma ayiwa a faamuna a bɛ faamu mɛ maa da y'i se ye o siga t'o la nka maa ti gino dɔn nkalon hmm. bi ayiwa ginow caman dɔlen kosɛbɛ maa ti gino dɔn hmm. gino bɛ dɔn ayiwa i y'a faamu a bɛ faamu ɔ nka filɛli man ɲi hmm. o da de ye dɔgɔtɔrɔso ye dɔgɔtɔrɔkɛ ti kuma e fɛ o ayi a t'i jaabi ale t'i jaabi abada anw ka taamasiyɛnw ka misɛn o nka dɔgɔtɔrɔw ta ka kunba dɛ ayi ni kɔnɔbara b'i dimi dɔrɔn i bɛ dulɔki bɔ de i k'a to i la dɛ ale b'a ye a ɲɛ na k'a bisi k'a digi k'a faamu n'i ma jɛn n'o ye i t'i to i ka so ayiwa donc o lajɛli man ɲi aa karamɔgɔkɛ lajɛli ka taa maa wɛrɛ lajɛ o de o de ka gɛlɛn ayiwa i y'a faamu a bɛ faamu ɔ ani lajɛlikɛlaw bɛ min fɔ ka jan da mɔgɔw ɲɛ o de man ɲi n'o tɛ n'i y'i ka baara kalan mɔgɔw mako bɛ fɛn o fɛn na sɔngɔ sigi a la kosɛbɛ n ye nin de fɔ mɔgɔw ye namara dabila n'i y'a dɔn kɛmɛ fila b'i ka nasɔngɔ bɔ a fɔ ne bɛ turabu da kɛmɛ fila wariko min y'a la nin ye kɛlɛ caya kun y'o de ye kosɛbɛ o de don o de don an fɛ wari nin min bɛ ka sɔrɔ e u b'i nɛgɛn i b'i ka wari dun ni i bɛ t'i ka wari di anw ti bɛrɛ minɛ u la koyi abada nka dɔɔnin fana bɛ di bɛɛ ma o ko in kun de y'o ye kosɛbɛ ɛɛ esansi ni mɔtɛri bi cogo min na wari ni mɔgɔ bɛ ten dɛ kosɛbɛ n'i ka wari banna dɔrɔn i ka esansi banna ayiwa donc i tɛ se ka taa bilen o abada i ti taa ɔ f'i ka dɔ k'a la bulɔfu tɛ esansi banna mɔtɛri la ayi non non non n'a t'i kun a t'i kun de kosɛbɛ a faamuna a bɛ faamu foyi tɛ bila a nɔ na n'a yɛrɛ kɛ abada o tɛ se ka kɛ k'a fɔ i bɛ yɛlɛmisɛnninw ni kuma dumanninw kɛ ka mɔgɔ salo o k'a ka wari nege fa i ye nkalon tigɛ ayiwa f'i k'a di de kosɛbɛ a faamuna a bɛ faamu ɔ n'a ye sɛbɛko min labɛn nin ka wariko bɔ a la o bɛ ɲɛ wa o tɛ ɲɛ o la mali n'a y'a sɔrɔ mali wolosɛbɛn nin ye tiɲɛ ye mali dakan ye vierge ye mali asanda ye balansi ye aa mali wolola don min n'o ye alamisa ye mali ma bɛn ni alamisa duman ye abada sabu alamisaw de ka jugu ni tile donna vierge kɔnɔ ne ka kuma bɛ dan yen maliko la a bɛ faamu o la walasa an ka solution sɔrɔ a la a ka kan ka don sɛbɛ la de a e min bɛ nin bɛɛ fɔra a dun bɛ dilan cogo di komi e de ko e y'a ye o kuma an dɛmɛ sa e bɛ fɛn dɔ di o e bɛ fɛn dɔ fɔ ne m'a fɔ wari ko ye abada ne balola ye a mɛnna sa o sabu jamana in ko de se bɛ yɔrɔ min na sisan a bɛ maa caman ɲɛna ni mɔgɔ mɔgɔ bɛ kuma wajulikɛlaw minnu anw fɛn o fɛn bɛ kuma kan n'i nana da don jamana ko la u b'a fɔ n'i yɛrɛ donna politigi la ayiwa ɛ ko ne ye baro dɔ kɛ yan dɔ ye ne wele ko yala ko wabiyaw ye dɔɔnin di ne ma de wa ayiwa ne k'o ma ko ne ni wabiyaw yɛrɛ ti kuma yɛrɛ wabiyaw yɛrɛ ti sɔn ka ne fo ayiwa turabudala ko ne wabiyaw tɛ taa kurun kelen kɔnɔ dɛ abada ɔ mɔgɔ kɔni n'i bɛ baro la ɛɛ don dɔ ta bɛ gɛlɛya dɛrɛ kosɛbɛ sabu i b'a dɔn kabi ala ye diɲɛ da kabi nkalon ni tiɲɛ bi ɲɔgɔn kɔnturu de la komi i ye oposi dɔn planɛtiw la cogo min ala yɛrɛ ye diɲɛ da feere kosɛbɛ donc ni nkalontigi nana n'i bɛ tiɲɛ fɔ nkalontigi ye a bɛ tɔɔrɔ kɛ. kosɛbɛ a b'i tɔɔrɔ. hɛn parce que i bɛ fɛ ka a ka ɲɛtaga de bana minɛ o. kosɛbɛ c'est ça l'opposition. n'i bɛ tiɲɛ fɔ nkalontigi ye dɔrɔn nkalontigi b'i di. siga tɛ o la dɛ a b'a tɔɔrɔ. bon n'i fana bɛ nkalon fɔ tiɲɛtigi ye. mais a bɛ tɔɔrɔ. parce que ale ɲɛ b'a ka tiɲɛ la nin fana b'a dɔn ale bɛ k'a ka nkalon de dilan ko ni nin ɲɛ tɛ ne la dɛ kɛlɛ kun filɛ nin ye kosɛbɛ n'o tɛ ni tiɲɛ fɔra tulo bɛɛ hakili bɛɛ bɛ tiɲɛ dɔn nka nafaw taa siraw kama opposition bɛɛ kosɛbɛ nin ye tiɲɛ a bɛ ka ne ka mɔgɔw gɛn ka fara ne la ɛ parce que n'i y'a ye anw bɛ dimi karamɔgɔw kɔrɔ u t'a fɔ de ko a kana taa a ka wari d'u ma tiɲɛ tɛ ɔ aw b'a ye sa ɛ ni mɔgɔ ma na anw bɛ balo cogo di ninnu y'an juguw ye dɛ kosɛbɛ ko bɛɛ kun ye nin de ye koyi siga t'o la dɛ wa olu yɛrɛ bɛ ka kule ala ko tɛ koyi ayi non non abada o tɛ non non non a ye ala ko bɔ a la aha diɲɛ ko de don fɔlɔ quoi n bɛ fɛ ka min f'i ye maa o maa ko e ma ko diɲɛ ko tɛ e a ye diɲɛ fu nin to yen e ka jɛ i k'a lajɛ ayiwa sɔɔni a bɛ don e ni diɲɛ hɛrɛ bɛɛ cɛ i n'i ma tɛmɛla diɲɛ kɔnɔ i bɛ se lahara wa i tɛ se mais dugu min tɛmɛ sira ye yan ye e ko e t'a fɛ ka yen ye ko yen tɛ kira dira mɔgɔw ma jamana jumɛn na de diɲɛ ɛɛ ou bien olu ye kira dɔn lahara de abada ɛɛ o don kana diɲɛ tulon kɛ ayiwa ayi diɲɛ kɔni diɲɛ de ye ko bɛɛ kɛ yɔrɔ ye ala in dɔnna diɲɛ in kɔnɔ kira in dɔnna diɲɛ in kɔnɔ jurumuw bɛ kɛ yan de barajiw bɛ sɔrɔ yan de ne hakili la olu yɛrɛ ko n'i sara dɔrɔn bup cɛ i ye min kɛ i bɛ taa n'o de ye kosɛbɛ i ye min kɛ min diɲɛ kɔnɔ ɛ aw dun b'o fana ye jɔnfɛn ye a ye diɲɛ nin to yen u bɛ diɲɛ wɛrɛ de dɔn wa bɔn a bɛ sɔrɔ anw t'a faamu kosɛbɛ ayiwa olu ko diɲɛ hɔrɔn harama ye a ye diɲɛ dulɔkibaw to yen a ye mɔbili ɲumanw to yen so ɲuman tɛ e ma bɛ se ka wolo ka sigi k'i kaburu kɔnɔ abada hali i tɛ so jɔ bilen ayiwa ɛ n'i laban ye si sɔrɔ o la i na si yiri caman kɔrɔ dɛ kosɛbɛ a faamuna a bɛ faamu mɔgɔ bɛ diɲɛ kɛ de o de b'a to i bɛ alajinɛ sɔrɔ wa o de kama fana i bɛ don jahanama na dɛ. kosɛbɛ. ɔ n'a panna diɲɛ kunna ko a bɛ taa lahara ta. n'i dun ko min ma k'o ka sa bi. ee don bolokuru don dɛ. kosɛbɛ. a ti sɔn. abada. saya mana jɔ min ka da la ni ni marɔki tɛ o ti sɔn. a ti a ti jɔya. diɲɛ dun ye fu ye. diɲɛ kɔni. a lemanaya jɔn fɛn o fɛn farana. u b'a fɔ ee mali dɔgɔtɔrɔw tɛ se. kosɛbɛ. i taa nin furakɛ marɔki. taa a yɛrɛ di arabuw ma yen ka mm. wariw bɛɛ cɛ ka taa di mm-hmm. a ah, k'a sɔrɔ u b'a a yɛlɛma mm-hmm. ee o dun nin ko man nɔgɔn koyi abada diɲɛ man nɔgɔn k'a sɔrɔ bamanan tun ye diɲɛ faga a yɛrɛ bolo bamanan sara ye a ko ale bɛ taa a teriw nɔfɛ kosɛbɛ ɲɛ a ma siran fiyewu abada ka du nafolo bɛɛ cɛ ka taa a yɛrɛ furakɛ diɲɛ fɛ ka juru wuli denw na ka sɔrɔ ka sa mm-hmm. bamanan m'a kɛ dɛ abada k'a sɔrɔ a kun olu fɛ ale ye kafiri de ye a ma lemani kosɛbɛ mais olu dɔw ko an ma e a bɛ taa ne furakɛ bilen ne kɔni ta a ye ne to yen sa o caman kɛra anw yɛrɛ ɲɛna k'a fɔ e ne bɛ yɔrɔ min na bi ne kɔni a ne tɛ se ka fɛn kɛ bilen a kana taa nafolo tiɲɛ quoi i y'a faamu o la an b'a fɔ lamɛnbaaw ye ko an bɛ mali de kan ɲɛfɔliw la kosɛbɛ mali kɔni ayiwa wolosɛbɛn min b'a la fo ka dolo karamɔgɔw k'a yɔrɔ kɔlɔsi kosɛbɛ ayiwa nɛgɛ karamɔgɔ kɛnɛ ɲama fifa

ɛɛ n'i banna maliyɛnya la i ti kɛ jamana wɛrɛ den ye bilen o abada o ti kɛ u m'a f'i ɲɛna ko i banna i ko wonbaden ko n fasiya bɛ tila n na aha ko n'a tilar'i la ko i tɛ maa si ta sɔrɔ kosɛbɛ ɛɛ ni sinafɔ ko ale tɛ sinafɔya fɛ n'i taara ganaw fɛ olu b'a fɔ sinafɔkɛ kosɛbɛ u b'a fɔ ten ɛɛ n'i taara bɔbɔw fɛ olu b'a dɔn nin ye sinafɔ ye siga t'o la e tɛna se ka yɛlɛma ka kɛ siya dɔ kɔni ye bilen o abada o ti kɛ ɔ nka i banna i ta la o tuma i kɛra kɔnɔ tɛ wara tɛ de ye kosɛbɛ ɔ o de la maa tɛ se ka kɛ foyi ye i yɛrɛ bakun kɔ abada nin bɛɛ bɛ kuma in kɔrɔ kɔnɔ kosɛbɛ giri min filɛ n'an y'a bila aha n'o ye so kɔnɔntɔ ye mhm. i b'a kalama dɔnni kɔnɔ so kɔnɔntɔ in jɔyɔrɔba bɛ adamadenya la i ka to o la k'a fɔ mɔgɔw k'a faamu mhm. so kɔnɔntɔ de bɛ ci mhm. ka adamaden jate bɔ ni jateden kɔnɔntɔn de ye kosɛbɛ o jateden kɔnɔntɔn min ma min sɔrɔ o so kɔnɔntɔn in na nun fila b'a la nunfile fila b'a la nunfile fila b'a la ayiwa dabara da b'a la tulo fila b'a la ayiwa nɔgɔbɔyɔrɔ fila bɛɛ b'a la o wo min bɛ adamaden la a bɛ bɛn kɔnɔntɔn ma hakilitigiw b'a faamu kosɛbɛ o kuma o wo kɔnɔntɔn in mm-hmm. a bɛɛ nafolo so kosɛbɛ nafolo bɛ na sira minnu fɛ mm-hmm. o sira kɔnɔntɔn de don nin ye numérologie de ye han a b'i faamu i ka nin faamu kosɛbɛ n'i y'a ta k'a pereke turabu la i bɛna fɔ ko aa ko e t'o faamu a bɛ faamu turabu ko tɛ abada o kuma numérologie de bɛ ka kuma o ye jatedenw ye la numérologie kosɛbɛ o kuma o so o wo kɔnɔntɔn n'i sigira ka miiri sisan mankan min bɛ don tulo la mankanbɔfɛn mɔgɔ dama min bɛ balo o la a man ca a ka ca ne ni e yɛrɛ tɛ an ka dayirimɛ sɔrɔ kuma na wa kuma bɛ don wo jumɛn fɛ tulo tulo o kuma n'i y'o jate minɛ o ye tulo ka sɔrɔ ye donc ni maa min ka so kɔnɔntɔn na ni tulo wo fila ma sɔrɔ o la dun ale tɛ se ka kuma kɔni ka hɛrɛ sɔrɔ ayi o kuma wo kɔnɔntɔn in na min bɛ don da fɛ mɔgɔ minnu bɛ balo da yɛrɛ dama kama ɛɛ o don u bɛ se kɔnte o ka ca butigitigiw don dumunifɛn bɛɛ sigi kosɛbɛ hali sisi feerelaw dɔrɔgu feerelaw dɔlɔ feerelaw ninnu bɛɛ bɛ dabara ka baara la n y'a f'i ɲɛna a wo kɔnɔntɔn in na nafa bɛ dɔ la ni dɔ ye o kosɛbɛ nka kolon t'a la dɛ abada a fɛn o fɛn mana tiɲɛ i la ni wo kɔnɔntɔn kelen o kelen mana tiɲɛ a nɔ bɛ ye i ka maaya la siga t'o la fewu dɔnnibaa dɔw ko ko nunfile fila de ka fisa ko n'a ma ɲɛ ko dɔ ka tiɲɛ ko nunfile fila ka tiɲɛ ee nun fana jɔyɔrɔ ka bon koyi siga t'o la dɛ sabu olu y'o fɔ de ko ni nun banna f'i ka to ka ninakili da la ɛɛ n'o kun b'a ɲɛ ala kun b'a dilan wa a tun tɛ dilan dɛ a jɔyɔrɔ bɛ yen kosɛbɛ o kuma minnu bɛ balo nun na nun sababu la minnu bɛ balo da sababu la minnu bɛ balo tulo sababu la minnu bɛ balo ayiwa wo fila tɔ sababu la o don a ka ca dɛ kosɛbɛ a ka ca dɛ a ka ca ayiwa n'i ye jateminɛ kɛ o la o wo kɔnɔntɔn in de bɛ jateminɛ ka ka nafa ɲini u la sabu u nafa ka bon ni ɲɔgɔn ye kosɛbɛ wo kɔnɔntɔn min fɔlen filɛ adamaden farikolo la da in de nafa ka bon n'a bɛɛ ye n bɛ fɛ ka min fɔ ka se mɔgɔw ma kɔ farikolotigi dama ko tɛ dɛ fɛn bɛɛ kɔnɔntɔn in nafa ka bon farikolotigi kosɛbɛ sira bɛɛ fɛ nka diɲɛ kɔnɔ sisan n'i ye jateminɛ kɛ mɔgɔ min bɛ balo dabara kama ani min bɛ balo tulo kama ani min bɛ balo ɲɛ kama o ka ca dɛ kosɛbɛ fini ɲuman fini ɲuman feerelaw olu bɛ balo ɲɛ de kama kosɛbɛ ɛ nin ka ɲi dɛ televizyɔnw don ayiwa filɛfɛn bɛɛ a nin cɛ ka ɲi nin cɛ ka ɲi fɛn o fɛn bɛ ɲa cɛ ye hali so ɲuman dilanlaw pɛntirikɛla ninnu bɛɛ bɛ balo ɲɛkisɛ kama a faamuna a bɛ balo bɛɛ bɛ balo ɲɛkisɛ kama kosɛbɛ ni anw ko k'anw ye taamasiyɛn dɔnnaw ye mm-hmm. n'an tɛ fɛn fɔ mɔgɔw ka min faamu mm-hmm. mɔgɔw hakili la k'a fɔ ee ninnu dɔnni ɛ boli de b'u bolo mm-hmm. n ko fɛn t'an bolo kelen fila saba nin kɔ koyi a banna hakili yɛrɛ de don n'a b'a la t'a la n'a y'a sɔrɔ a y'a jɛ o de bɛ f'u ye dɔrɔn kosɛbɛ n'o tɛ an ni foyi tɛ ɲɔgɔn fɛ abada n tɛ jinɛ dɔn n tɛ jinɛ yɛrɛ wele cogo dɔn yan jinɛ tɛ n bolo abada nka k'a fɔ ni jinɛ tɛ turabudala min bolo i tɛ turabu dɔn o bɛ fɔ ne kɔfɛ dɛ kosɛbɛ ayi ɲɛ turabudala jinɛtigi dɔ wele k'a di yan an k'a mana ɲɔgɔn kun turabu la dɛ n'i bɛ kɔrɔti dɔn ne t'o dɔn ayiwa nka an ka turabu kɔni kuma ko jinɛ b'i bolo jinɛ foyi tɛ turabu fɔ maa ye abada o sɛbɛnni de don a bɛ kalan de hakili de don ɲɛ ni maa min kunkolo fara n'i ta ye o b'a ɲɛ dɔn e ye de siga t'o la dɛ o don dɔ tɛ dɔ mara banki kɔnɔ wa ŋɛ n ko sɛfu bɛ banki la cɛ a bɛ yen o kɔrɔ ye ale b'a dɔn kosɛbɛ o kosɛbɛ o tɛ wa ŋɛ ɔ kun bi ko la ayiwa o tuma nimorolozi bi kuma adamaden farikolo wo kɔnɔntɔn in de kan ka bɛn ni adamadenya ye o de la u bɛ giri ci ka so kɔnɔntɔn bila o kɔnɔ k'i ɲininka i tɔgɔ la i b'i tɔgɔ di ni maa min tɔgɔ sera ka wo kɔnɔntɔn in fa e ye tɔgɔba tigi ye a faamuna a bɛ faamu nka mɔgɔ minnu bɛ ayiwa jateden dɔw sɔrɔ nin so kɔnɔntɔn bɛɛ kɔnɔ a ka dɔgɔ a mɔgɔw ka dɔgɔ a ka dɔgɔ c'est-à-dire tɔgɔ ko nin ye kabako de ye quoi e bɛ mɔgɔ dɔw tɔgɔ wele fɔ siɲɛ naani a bɛ sɔrɔ ka ban n'i nana sifiri bɔ dɔrɔn i bɛn'a sɔrɔ a trois trois de ka ca kosɛbɛ c'est-à-dire sifiri kelen bɛna fanga bonya n'a bɛɛ ye mm-hmm. o bɛ ka giri fa ko ayiwa mɔgɔ min tɔgɔ ka dɔgɔ mm-hmm. nka lɛtiri modɛli caman b'a la mm-hmm. olu ka giri de fa ka di kosɛbɛ est ce que i y'a faamu a bɛ faamu donc defo bɛ bɛɛ la nin cogo fɛ siga t'o la dɛ nka ninnu minnu bɛ ka lakali nin tɛ dakan yɛrɛ ye ayi nin ye kɛnɛkanko ye a bɛ lajɛ ayiwa dakan kɔfɛ i bɛ don ka bɔ waatiw kɔnɔ i bɛ ko minnu kunbɛn ani i ka kan ka taa fan min fɛ lahala wɛrɛ de bɛn'o d'i ma dakan kɔni mana i bila yɔrɔ min na o y'o b'ale ye sa ayiwa mɛ kɔmi e bɛna diɲɛ taama diɲɛ waatiw dun tɛ kelen ye ayi o de la i ka kan ka bɔ dakan kɔnɔ sa ka don jate wɛrɛ kɔnɔ kosɛbɛ k'e ka faamu dɔw kɛ ka taa ɛɛ n'a fɔra ko dakan ye tiɲɛ ye mɔgɔw bɛɛ bɛ dɔ bɛ nafolo sɔrɔ dɔ bɛ denw sɔrɔ dɔ bɛ dawula sɔrɔ ɔ mɛ ni san kasara nana dun ale mako b'o la wa ayi a mako t'o la san forobabanaw bɛ faama minɛ a bɛ faantan minɛ a bɛ waritigi minɛ a bɛ kodɔnna minɛ o kɔrɔ ye o nana bɛɛ kama kosɛbɛ

ayiwa waajulikɛlaw hakili la ko mɔgɔw bɛna olu faamu cogo min na tanke ni dakanko in ma faamu a bɛ galo cɛ sabu dakan in yɛrɛ faamu b'a to u yɛrɛ bɛ lajɛlikɛlaw to yen kosɛbɛ sabu u bɛ limaniya o siga t'o la dɛ a faamuna a b'i faamu ka kun n'a ye tigitigitigi ko tiɲɛ yɛrɛ la mm-hmm. nin ye jate ninnu de y'a to ne sɛgɛnna mm-hmm. e bɛ t'i yɛrɛ di mori jumɛn ma bilen o tɛ kɛ ni kurani yɛrɛ ko caman bɛ nɔgɔya kosɛbɛ a faamuna a bɛ faamu ɔ o la eh, mali ta in mhm. anw kɔni y'a kɛ dadonkan ye kosɛbɛ gɛlɛya kun ye dadonkan ye mhm. o la solution min tun b'a la mhm. ni n bɛ se ka fitinin min fɔ u ye o de ye seginkɔ ye ka jɛ ka sigi ka nin fɛn ninnu woloma kosɛbɛ n'o tɛ jamana in kow man nɔgɔn dɛ abada jamana in ko man nɔgɔn sabu an bɛ an ka jamana de kan mm-hmm. n'o tɛ ni perewu di mɔgɔw ma u b'a faamu kosɛbɛ mm-hmm. an ye jamana caman ta de woloma wa jamana o jamana y'a jɛ mm-hmm. aa o don a jamanaw caman ka kala ɲinan dɛ kosɛbɛ a jamanaw caman sufɛ la aha o la n'a fɔra ko nansaraw de bɛna anw ka indépendance di anw ma ko olu sago de b'a don na olu dun t'anw ka hɛrɛ fɛ ee a man nɔgɔn dɛ a man nɔgɔn n'an ko u t'an ka hɛrɛ fɛ mɔgɔw t'a faamu ayiwa c'est à dire adamaden dɔ bɛ yen i kana ko dɔn i ka to ka sanni k'ale bolo o de ka d'a ye kosɛbɛ walayi hali juraba e bɛ bɔ sikaso yan ka taa sanni kɛ maa min fɛ bamakɔ n'ale tun bɛ bɔ bamakɔ ka taa sanni kɛ ayiwa ɛ sini aawudu n'ale taara bala e la sini sannikɛyɔrɔ la don min jigitigɛ b'a sɔrɔ dɛ a ti diy'a ye a ti diy'a ye dɛ abada ɛɛ ko e nana yan wa ko ɔwɔ ee n yɛrɛ sera a sun kɔrɔ n nana lajɛ ɛɛ nin b'a dɔn k'a fɔ ko ale ka na bɔnna o kosɛbɛ e bɛ miliyɔnw ɲini sikaso yan ka t'o d'ale ma ale b'o fara ɲɔgɔn kan ka taa sini ka taa sanni kɛ ka na ɛ ale bɛna don a ka butigi kɔnɔ sini e ko an ni sɔgɔma ɛ patɔrɔn ee karisa e yɛrɛ sera yan wa ɔ diɲɛ bɛ tan de o c'est-à-dire mɔgɔ bɛɛ hasidi de kosɛbɛ hasidiya ni k'a bɔ k'a dulon o de ka gɛlɛn n'o tɛ dɔɔnin dɔɔnin bɛ bɛɛ la dɛ siga t'o la fiyewu a faamuna a b'i faamu ɛ anw bɛ cikɛ yɔrɔ la yen ka to ka bɔ i ka foro kɔnɔ e ka foro sira bɛ ne ta cɛ ten a dɔw bɛna jɔ a ye a yɔrɔ bɛɛ dan kaban wa ee ja maa dɔ b'i dɛmɛ k'i ka ɲɔ dan i ka ɲɔ sɔrɔ man d'a ye siga tɛ o la dɛ dɔw bɛ t'i ka kɔɲɔ na a t'a fɛ i ka den sɔrɔ dɛ ayi walahi ɛ mɛ n ko adamaden ɲɛgɛn b'a kɔnɔ de kosɛbɛ ti taa i ka ci fɛ wa aha dɔw bɛ don fɛn wɛrɛ bɛ dusukun na o bɛ minɛ o tɛ minɛ ɛɛ e ko an bɛ kɛ misiri kɔnɔ an bɛɛ ŋaniya ye kelen ye abada a ye ŋaniyaw siri aa mécanicien ko ayiwa ala ka moto kolon caya ne ka yɔrɔ ka marché dɔgɔtɔrɔ ko banabaatɔw ka caya ne ka yɔrɔ ka marché a ye ŋaniyaw siri mori ko ɲɛbɔn dɔ ka caya ne ka to ka marché ee nin ŋaniya bɛɛ mana siri misiri kɔnɔ aa o don ee ala ye masa ye kosɛbɛ k'a sɔrɔ ala bɛ bigi ta ka nin bɛɛ woloma sa ehe aw kɔni y'a ta kɛ sa ko bɛɛ ka ŋaniya siri n'i ka hɛrɛ sɔrɔli ayiwa jɔn b'a fɛ i ka baara kana marché mɔgɔ si e ka baara marché bɛ bɛn jama ka mun ma ɲininkali bɛ yen ɔ nka aw bɛ taa fara ɲɔgɔn kan aw ko ala ka jamana kɛnɛya ala ka bana ban ala k'an bɛɛ kɛnɛya dɔgɔtɔrɔ fana b'a fɔ amiina k'a sɔrɔ k'o t'a ŋaniya ye ayi o ma se ale kɔnɔ abada ni bɛɛ kɛnɛyana maa bɛ taa ale fɛ abada diɲɛ bɛ ten ne o ala k'an kisi gɛrɛgɛrɛ ma turabudalaw b'a fɔ ko ayiwa ni karaw ma caya anw bɛ maa ye de abada n ko a bɛ ɲaami ka taa bɔ an kan wa diɲɛ filɛ i kɔrɔ maa si ŋaniya man ɲi abada nka an bɛ taa fara ɲɔgɔn kan de ko ka ŋaniyaw siri ko bɛɛ k'i ka ŋaniya siri juge fana b'a fɔ ala ka kiri caya awɔ ala ka kiri ala kana maaw bɛn sa kɛ fɔɲɔgɔnkɔ ka caya jamana kɔnɔ kosɛbɛ ale k'o woloma aha aha ee sapeur pompiers dun olu fana b'a fɔ a ala ka baara marché tuma bɛɛ dɔ bɛ kɔlɔn kɔnɔ tuma bɛɛ dɔ ye dɔ saba ka bɛn olu bɛ wuli ɛmɛ maa bɛ se ka diɲɛ dilan wa. abada a tɛ dilan. ŋaniyaw mana siri ko ala k'an bɛɛ ta ɲɛ. a bɛɛ ko amiina. ɛ ala de b'o woloma sa dɛ. n'o tɛ n'i ye nin ko don e yɛrɛ bolo e bɛ se. i ti se i ti se. a nka a bɛ fɔ kɔni. kosɛbɛ a bɛ fɔ. o de la an b'a fɔ aw ye n'an ma wuli ka jɔ. ayiwa anw tɛ ka dugaw lagosi koyi ayi dugaw tɛ nkalon ye koyi abada n'a donna donkun a bɛ faamu a bɛ faamu nka